Zikomo kwambiri. Ine ndine Jackson, nabweranso ndi Chinyanja lesson ndiponso apa tizakambisana pali zakudya zomwe zipezeka umu mwamene timati mu kitchen pa Chinyanja ndiye tiyeni tione zamene akuphika mu kitchen mmenemu. uyu ndi mbale ndiponso mbale wathu uyu asewenzera muno mwamene mu kitcheni pa chinyanja kuti mu kitcheni ehe ndipo mbale uchita chani pa mbale apa ndipanga izi ndiyo za masamba zamene mwaona apa nichosako utu tumitu
Oh, to me tumvulika mwachosako Eh, kuchosako so that tungale bwinobwino kwano kutumitu oh.
so izi tingati iso chabe
izi tifunika taziyika mu manzi okupya okay.
Ehe. Then- so izi ni ndiyo za masamba akuti zifuni sizidyewa chosapikidwa zifunika zili mu manzi yokupya ndipo muzikudya ndiye tiyeni kumbali ina tione zili kuchitika Muli bwanji? tiri bwino muli bwanji a Banda mwalandiridwa zikomo kwambiri tayamikira ndipo tiona kuti muli kujuwajuwa zojuwajuwa inde ndi zojuwajuwa zotani izi izi ndizojuwajuwa ni ndiyo zamasamba koma muchinyanja timatcha kuti cabbage Oh, kabichi. kabichi so Kabichi. iyi kabichi iyi nthawi zina mumatha kupika kuipanga ngati muchizungu amati vegetable Mhm. koma apa tipanga masaladi aya So, masaladi ndi matsamba. ndi masamba okudya awisi Okay.
So yadyedwa palibe kupikiwa aya inde matsamba. inde apa tikachita chonchi timatha ku kuika mbale ndiponso tizaika mayonezi a, a, a, a, a malasha mungandirezerepo mafuta yofaka mu ndiyo za Mayonezi. matsamba Okay. tomato
ndi carrot Okay. ndasonyeze bwino bwino zikomo kwambiri nanga izi nzakudya bwanji izi izi zakudya izi Mhm. ah, timatcha kuti ndi mphonda mphonda Eh, amene ili pumpkin okay mu chakwathu ndi mphonda koma utu ndi tumphonda twatung'ono tung'ono tung'ono ja tumatchedwa tuwama kwambiri m'chizungu, twabwino amatcha kuti butternut okay inde so iyi ndi vegetable so nayonso naonanso ndi ma vegetables yena uko e, ndifuna ndikusonyezeni Mhm. yamene iyi butternut ndiye iyi umu muli iyi yamene muona ya green iyi, Mhm. yobiriwira iyi Ehe. ndi uh, baby marrow Oho. muchizungu itchedwa kuti baby marrow nayonso ndi vegetable ndi masambanso matsamba yokudya yophika so, inde so apa tapanga ndi ma vegetables aya muchizungu akuti ma vegetables so yazadyedwa yophika aya taphika tayamba ta boilinga ma butternut ndiponso uh, baby marrow ndiye takazinganso anyanisi ndiye tasakaniza So, mukumvera apa- zina zinunkhira-nunkhira apa zikuyembekeza kudyedwa mukumvera zina zonunkhira-nunkhira uku Okay, kusogolo uku zamene zili kununkhira uku umu tapanga matimati Mhm. matimati aya ndi muchinyanja Matimati. timati supu supu Eh, Uh, muli anyanyisi ndi green pepper na tomato. Izi ndi zoyika pa tikapika iyo yomwe tikutcha kuti pasta. Oh. Inde, lunch ya lero ndi pasta and meatballs. So akudya nyama. nyama opanga ndi manja oumbidwa ndiponso kuli nyama ina yomwe ili mkati umu yomwe izadyedwa lero iyi ndi amene tikucha kuti ma meatballs nyama youmbidwa youmbidwa inde aa zikomo kwambiri Auntie Priska Ah, ise ndifeoyamikira kwambiri Tikali Sono bekuzi- tikali kuphunzira zambiri chifukwa zina naona kuti zili kubwera.
inde Ah, monga ndakamba kuti aya ndi masaladi Mhm. ja masamba odyedwa awisi Ehe. kuli enanso aya nawonso ndi masamba okudya awisi Awisi. iyi ndi lettuce mu chizungu koma mu chinyanja tingoziwa kuti ndi masamba Ehe, matsamba.
iyi ndi karoti nayonso Iyi imatha kulowa kapena mu lettuce kapena mu cabbage. Inde.
Na tomato, na matama, matimati nawonso mm -hmm. timatha kudula dula ya awisi mm -hmm. timatha kuyika momwemo ndi kudyera pamodzi.
Inde. Mwina tikasiriza kukonza konza mungabwere mudzajambula. kuti zioneke kuti zizayenda bwanji zikomo kwambiri Zikomo. ise tayamikira kwambiri potilandira Ayi, nafenso ndiponso tayamikira. tizakumananso kumbali ina zikomo kwambiri mupite bwino